Wawa mfumu wawa mfumu video imeneyi ndupangira mkulu uyu mdala ameneyu mdala ameneyu akuti akundiopseza ndinapanga video yokhuzana ndi mmayi waku mangochi amene anaba katundu ndikuthawa ndiye nditapanga video imeneyo mkuluyu anabwera ku comment section amanena kuti nkhani imeneyi ndi yaboza mayi sanabe katundu koma ku comment section komweko Anthu ena ake amadandaulanso kuti mayi ameneyu adandipanga chipongwe, mayi ameneyu anandibera chakuti, ndi zimene amakamba anthu. Nde ndinamuuza kuti ine sindingapange delete video yi pokhapokha umupeze munthu amene anabweretsa nkhaniyo andiuze iyeyo kuti panga delete then ndipanga delete. Nde mdalayu anayamba kusaka anthu akuti azibale anga nde anatumiza picture ya mwana uyu mwana ameneyu sindikumudziwa even dzina lake sindikulidziwa akuti uyu ndi m'bale wako ngati supanga delete video imeneyo uwona zimene timpange mwana ameneyu tsono mwana ameneyu ine sindikumudziwa ndipo iyeyu si m'bale wanga nkani ndupanga video imeneyi anthu ambiri amandiopseza koma sindimapanga ma video omaonesa nkhope koma panopa ndikukuonetsa iweyo Ndifunanso ndikuuze kuti iweyo ndiwe zoba, ine sungandipange china chilichonse. Mwina utayesera njira ina yake. Choti udziwe ndichi, ine sindimaopa kumwalira ndimakamba nthawi zonse. Nde pali mau amanena kuti choyamba udziopa munthu amene samaopa kumwalira. Udziopa munthu amene moyo wake uli mwa anthu ambirimbiri. chifukwa choti ameneyoyo angathe kupanga china chilichonse pofuna kupulumutsa anthu ake. Nde mkaziyo ngati ali wosokoneza, ife tikufuna kupulumutsa anthu, nkani tikupanga zimenezi, nkani tikumupanga expose kuti anthu ena ake azidziwa khalidwe lake loipa. Nde iweyo sungabwere kudzatibloka ife, zosatheka zimenezo. Pa Chichewanso pali mawu amanena kuti, Opa munthu amene ali ndi tsitsi. lambirimbiri. Anthu ambiri mumangoona ngati tsitsi ndi tsitsi. Lili n'tanthauzo. Nkani muzandione ndimasunga tsitsi lambiri. Tsitsi limeneli lili n'tanthauzo. Olo utakhala zoti iweo umapanga chani chani palibe chimene ungapange chifukwa choti tsitsi laine likunditeteza. Ndichinengerwe. Chitsanzo, VDM ali ndi tsitsi lambiri. Chitsanzo, Samsoni anali ndi tsitsi lambiri. Ndiye munthu amene ali ndi tsitsi lambiri ndi munthu wodala. Ndiye iweyo kaya umapanga chiyani, kaya umapanga chiyani, palibe chimene chingachitike. Chitsanzo ndi ma Rasta man. Ma Rasta man amatsata chilungamo. Rasta sudzam'peza akuyambana ndi munthu. Rasta sudzam'peza amenyana ndi munthu. Ngati udzamupeze, ameneyo si Rasta man. Nkani nanenso ndili ndi tsitsi lambiri. Ndiye iweyo kuti ubwere ndi izi ndi izi ndi mwakuti mwakuti, palibe chimene chingathandize kwa ife. chifukwa choti timakhulupilira ukatipha ife ungopha thupi supha mzimu nde iwe olo kuti ubwere upange chan chan palibe chimene chingachitike kwa ife chifukwa ife sitikuopa kufa mm ndipo timadziwa zoti kufa ndi nthawi ngati mulungu analemba kuti udzafa mu chaka ichi ndipo udzafa mu chaka chimenecho palibe kusintha China chilichonse anapanga kale ife tikungodutsamo nde iweyo olo uyankhule ii mau mau mau mau mau palibe chimene chingasinthe pokhapokha ukumane ndi munthuyo amene anabweretsa nkhaniyo umuuze amwene chonde pepani muuzeni munthu uja apange delete then ndipanga delete koma kuyendera kundiopseza ine sindimaopsezeka chifukwa choti ine sindimaopa chinthu chamoyo ndimaopa Mulungu yekha